o nwere na ị bụrụ dibia ị ga-eji wee naa free ụdị pawa sọrọ gị nwee bụrụ ife sọrọ gị bụrụ ị ya-egbu nwa ya mana ị ma naa free ị ya-eme ife ọbụla ị chọrọ mana ị ma naa free so ana m agwa gọvanọ anyị bụ Soludo na Anambra steeti gọọmenti ka ba rapụ ife gbasara dibia neba anya na ndị ji dibia egbu mmadụ ndị ji dibịa egbu mmadụ ndị anwa na-eje abọta ozu abọ ozu na-ewe parts ndị anwa na-ezipụ ndị mmadụ na-ekidnap mmadụ na-ebute ego ha na-alụ ụnọ na-alụ na na-alụ na-alụ n'ihe niile dị iche iche na-ego moto 1000 ndị anwa steeti kidnapping na onwerela ndị anwasị a na-ejere ori bụ ndị dibịa ekechi mmadụ okweta ndị mmadụ ọgwụ ori ba jee ori bute ego ha na-eke asị gị na onye a kpatara ego na dibịa na o nwe ndị ọ rụrụ ọrụ ndị a ka ba neba anya chọwa ha onye ikere bụ HSE Dr. Onyeachọnam Iwunọ Ọfọmba founder alụsị ndị isi ojii na ịnọdụna na ndị isi ojii na nkwọ ndị isi ojii na Founder Ebere Chukwu Abịama, Igwiyoji Mmụọ Ekpere m, Chief Priest, Udene gba ọna na Nando, nwa mmadụ nwa mmụọ na Nando, Nwaodibo ọ- Nwaodibo ọ bụ nke ọba ndụ ọ bụ nke Chukwu. Igwe ọlịkịlịkpụ Nando niile nkụwa nna ekwukọrịtara. nna ijele na nke ikpeazụ ya abụ m onye Okpobili Nando n'ime anambra east local government area anambra steeti ife m nwee nkwu maka ife gọvanọ anyị na-ekwu maka ndị dibịa ebe ọ sị ka aja agazina na mmiri achụ aja na-eme one or two ma ikpere mmiri na ndị otu ya so ahụ ka anyị negodo ọnụ okwu ka a mara ife m nwe nkwu na ife gọvanọ anyị kwusa gọvanọ Chukwuma Soludo kwuru gbasara ije chụọ aja na mmiri na ibupụta aja n'okporo ụzọ ma ife gbasara oke ite ma ije bọta ozu ozu mmadụ nwụrụ anwụ ma ụmụ ife dị iche iche ndị dibịa na-eme kịta ife o kwuru bụ eziokwu okwu o kwuru dị mma na nwa bụ dibịa karịa ee nwa bụ dibịa karịa dibịa wee na-eme kịta amarọ m ma ọ sịkwa otu nna nna anyị si wee mee dibịa ka esi eme ya ịba maka na anyị bidoro dibịa gboo ebe ọ gwara m bụ 8 years nna nna m nwụrụ 1979 bido dibịa 1984 ọ dị ka 6 years ka 5 years nna nna m nwụrụ ka m bidoro dibịa ebidoro m dibịa ahụ ekwudere m nna m na dibịa ọ bụ na nna nna m ugwu kwuru obere oge ka m ekwuru ya na dibịa dị 105 years wee nwụọ mana ọ bụrọ otu a ba si eme dibịa ka ndị a- anyị bụ azị taa si eme ya na iji wee kwado gọvanọ anyị bụ soludo ọ bụrọ otu nna nna anyị ba si mee dibịa ka anyị bụ azị taa si eme ya eziokwu asịrị osi ekwu na ya oke ite oke ite oke ite oke ite bidoro gboo oke ite bidoro taa o oke ite bụ oke oruru o oke ite bụ oke ewele enwere oke ewele enwere nwunye ewele enwere oke oruru enwere nwunye oruru va niile bụ oke oke ite anwa a na-akpọ bụ azị taa oke ite anwa ere elele onye ọbụla ọ bụrọ onye ọbụla ka ọgwụ na-alụrụ ọrụ a bịa n'ụwa niile ọ bụ na ụwa niile dị 1000 800 ọgwụ ara alụrụ ọrụ mana mụ na-enezi ya n'ụwa taa ọ bụrụ onye ọbụla ọgwụ onye nwe ego ọgwụ onye mara akwụkwọ ọgwụ onye na-eke ike ọgwụ onye na-eme nnukwu dibịa ọgwụ mana mụ ma na enwere ebe bụ akara aka na ọgwụ abụrọ akara aka a gwọrọ ọgwụ nye na akara aka o wee lee ebe mmadụ jere zọta ndụ ka onye ọzọ jere nwụrụ dibịa gbara eziokwu n'ala gbalị ntụ dibịa gbalị ntụ gbara eziokwu ọ bụ na ọgwụ na-ele otu esi ekwu ya ndị dibịa niile aka agbasigo jeti ọ bụ na alụsị na-alụ ọrụ otu esi ekwu ya ọ ndị bụ eze alụsị aka na aka aka kasị ụwa niile Ọ bụ na ekpere ndị pastọ na-ele ka e si ekwu ya ma ndị fada ma ndị ụkọchukwu ma ndị bishọp ogbenye aka anọzị n'ụlọ ụka mana a dị mmadụ 1000 n'ụlọ ụka 900 bụ ogbenye ife ọbụla dị n'ụwa na-ekwute ekwute ife mmadụ na-eme na-esi n'akara aka ya nke m na-eme dibịa bụ akara aka m ka m na-eme ọ bụ na dibịa bụ oke akpọbara akpọba na onye azụ abịa akwa dị nke abịa moto dị nke abịa basko dị nke abịa nsị dị nka mma ara abịa abịa nsị ka mma ara ka ntụ abịa nsị na dibịa na dibịa bụ ife dibịa na-elite bụ na na-akpọka ma ọ na na-agbaka onye dibịa mee mmadụ ọ gaara o jee n'ụlọ ụka ya tụọ mmamma ife ị ga-eji na-abịa bụ onye i mere ọ gaara bụ na nzuzo ka ị ga na-abịa ọ ma agba gị elu maka ma na ọ na-agba ọgwụ nke dịzi egwu kịta bụrụ ụmụazị taa na-ego ọgwụ ego ọ nọrọ sị gị na nya gwọrọ onye ọgwụ onye mmadụ gwọrọ ọgwụ agba elu na-ebute moto na-alụ ụlọ elu na-eme nke a na-eme nke a ọgwụ bụ ife nzuzo ka ọ bụ dibia bụ secret ka ọ bụ na nkịta niile na-erisi nsị ma nke risiri wee kpụrụ n'ọnụ ife gbasara ndị mmiri a na-ekwu okwu ya oke ite abụrọ ajọ ọgwụ onye sịrị oke ite bụ ajọ ọgwụ bụ asị ka ọ na-asị ndị na-eje eweta anụ parts mmadụ na-egbu mmadụ wee na-agba oke ite abụrọ oke ite ka ọ na-agwọ na mụwa nọ ebe a na-agba oke ite amụtara ya n'aka nna m nna m mụtara ya n'aka nna ya mana parts mmadụ adịrọ n'ime oke ite na anụ na nnụnụ na azụ na afịfịa ka e ji agba oke ite onye ọbụla na-agba oke ite wee na-etinye ya parts mmadụ abụrọ oke ite ka ọ na-agwọ ọ bụrụ ewele ka ọ na-agwọ o nwere afịfịa na-ekwu mmadụ o nwere afịfịa bụ mmadụ i were afịfịa nwa tinye n'ọgwụ i tinyego mmadụ onye na-ekwu okwu oke ite maka gọvanọ anyị ndị na-agwa gị maka oke ite oke ite abụrọ ajọ ọgwụ ife dị ka ije na mmiri e bido ije na mmiri n'anya adam ọ bụrọ taa ka e bido ije na mmiri ije na mmiri anwa abụrụ otu ndị gboo si eje na mmiri ka eji eje kịta ịbata n'ọnụ mmiri amakwazia ma akwa green ma akwa yellow ma akwa black ma akwa edo edo mụnyesie candle dị iche iche tinyesie incense dị iche iche n'ọnụ mmiri ọ bụrụ otu a ka ndị gboo si eje na mmiri bụ ndị anwa chọpụtara dibịa and ndị mmiri e na-emere onye aka gbalụ ngọ maọbụ onye iru adịkọrọ adịkọ maọbụ onye nwere anya mbara uhie maọbụ onye na-alụ ọkpa maọbụ onye nwere owu aka maọbụ aka nri maọbụ onye jọrọ njọ ndị ndị mmiri na-eme na-ama mma ị wụ nwoke mmiri na-eme mgbe gboo ị wụ ya ore ekwe nkiri ị wụ nwaanyị mmiri na-eme mgbe gboo ị wụ ya ore ekwe nkiri ịbịa bịakwachi ibe na mmiri na-ego ma ụgbọ ma amara ma nwa baby ma nwa nsịkọ ma iwe nna agwa eje na mmiri ebuli egwelachi ọnụ mmiri niile nke anwa abụrụ ya bụ ije na mmiri esi na main road mụnyarị candle wa baa n'ime mmiri na-amụnye incense na-akwọ scent na-adewesi mineral wụsasịa bread wa na-aba n'ime mmiri ọ dị very wrong onye anwa abụrụ ndị mmiri ka o jere onye anwa na-eme ya abụrụ ndị mmiri ka ị na-asa ahụ and ndị mmiri na-emere onye jọrọ njọ mmụọ wee tinye anya na ala ọbụna mmiri nke na-eme ndị anwa na-eme ebe anwa bụ bụ ụfọdụ ka abụ ndị na be nnaba ha na na-edokwa ozi edokwa ọ nọ na mmiri jee anọdụ ụfọdụ ka ekpochepụla arụsị dị igbo arụsị nne dị na be be gboo ndị ekpochepụla akwalịba ndị mebiri ọgwụ ndị gboo gwọ debe ebebe ndị mebiri ibe dị iche iche na na-edokwa oche na na-asị abụ ọzi ya ba nchawa and na mmiri na-akpọ ndị anwa oku ọ nya wetara ibe nine jọrọ njọ na ma ndị nwere owu anya ma owu aka ma owu ọkpa ma owu eze ma mkpokoro isi ma nnekwu ntị ma ndị na-alụ ọkpa ma ndị na-alụ ukwu ma ndị na-alụ aka na mmiri na-emesi ya ibe anwa abụrụ ndị mmiri na-emeba ibe dị ka ịgba aja ja-edebe n'ụzọ na main road n'ụzọ ụwa niile si aga n'oge anwa mmepe pụtara ịgba aja debe na main road dị very wrong akwadoro nya arụ m agba aja edebe na main road arụ m agbara aja sef talkless of idebe na main road and m na-eme ka m gwa ndị dibịa na-agba aja na-ekechi ọgwụ na-edebe n'ezi ibe anwa abụrụ aja ndị na-eme ya na-agbara aja ibe eji agba aja mgbe gboo bụ nkata ibe eji agba aja mgbe gboo bụ ụkpa ibe eji agba aja mgbe gboo bụ ebele karị nka ibe eji agba aja mgbe gboo bụ bụ ọba ibe eji agba aja mgbe gboo bụ igu a kpara akpa akpasị aja akwanye n'ime ya bupụ na ebupụ n'ụzọ ụzọ ahụ ere ebupụ ya onye dibịa na-agbalụ gị aja agwa gị iwere ụzọ mmiri si iwere alụ ngana ibe ezi gbara ịtọ maọbụ ezi gbara ịbọ maọbụ ezi gbara ịnọ maọbụ owe okporo ụzọ nke daba aja ahụ kedu ibe ma na-ekesi ọgwụ ekesie ngwugwu nke ya o buru ya tọgbọ na main road ụwa niile na-aga aja ahụ a na-achụ ama alụ ọrụ ma ndị ọ na-alụ ọrụ na na ọ bụrụ aja ka ọ bụ mmụọ a kwadoro agwụ ya na-eme ya sị kpụrụ ya agwa onye na-ebu dibia na-ezu ori si na ya na-eme dibia na-ekwu wayo dị iche iche si na ya na-eme dibia na-anapụ mmadụ ego dị iche iche si na ya na-eme dibia na-elepasị mmadụ na-atọ mmadụ na-eme kidnapper agba onye anwa sị kpụrụ ya ma iwe na-eme onye ori agberi bịa na-ebugharị ebe pakịrị ebe na-abịa na paakị ebe na-abịa si ime ibe na-eme onye ori na onye anwa bụ onye ori ka ọ bụ na ọ na-emere dibịa onye anwa bụ onye ori ka ọ bụ onye anwa na-emere dibịa ibe m ji maka wee na-ekwu ya bụ na ibe gbasara dibịa bụ gọvanọ je wepụ ọnụ n'ibe gbasara dibịa Anambra steeti gọọmenti je wepụ ọnụ n'ihe gbasara dibia ka ọ ghara imebi ihe na Anambra steeti na dibia bụ Chukwu debere ya ọ bụrọ mmadụ debere dibia o nwerọ onye na-eme dibia mara ibe o ji eme dibia o nwerọ onye ọbụla na-eme dibia mara ibe o ji eme dibia ndị a na-eme dibia kịta na-akpọ onwe ha dibia imirikiti amara abịa amara ijita mana ha nwere ike gwọọrụ gị ọgwụ o lee maka na dibia dị ya n'ọbara o nwere ike ọ chịta aja chịa gị o lee o nwere ike kute mmiri kua gị o lee o nwere ndị arụbụnagụ ha na-ebute ego ọ bụrọ arụbụnagụ niile na-ebute ego o nwere ndị arụbụnagụ ha na-ebute ego o nwere ndị agwụ ha na-ebutere okwu na ụka o nwere ndị agwụ ha na-ayị ala Iwe onye ọ baa nzu na-ekwe baa n'aka baa na nku aka kpalịsị ọgịsị n'ọnụ. O nwere ndị agwụ wa bụ onyinyo ka o ji bịa na-ekwu na-ekwu. O nwe ndị agwụ wa bụ mmịa ka ọ na-aṅụ. O nwe ndị agwụ wa bụ nwaanyị ka ọ na-achụ ibe ọ bụrụ nwaanyị okocheta n'ụwa. Agwụ dị n'ụdị n'ụdị. O nwere onye agwụ na-eme na ọ ma apụta mmiri ndụ n'ụbọchị eke. O nwere onye ọ na-eme na ọ ma apụta mmiri ndụ n'ụbọchị oyo. o nwere onye agwụ na-eme na ọ mapụta main road mbọsị afọ o nwere onye agwụ na-eme na ọ mapụtara main road mbọsị nkwọ imirikiti ka ọ na-eme na ọ maalari n'ụzọ o nwere ndị ọ na-eme na wee reli hotel ive bụ ndị na dibia emike dibia emiri emiri nne dibia bie mmadụ ya na-akọwa nwụrụ ive mmụnwa na ebe a nje ka m ji agwa gọọmenti anambra steeti more especially gọvanọ anyị bụ Soludo ka unu wepụ aka n'ive si na dibia ka unu wepụ aka n'ive si na dibia wepụnụ aka n'ive si na omenala na omenala ebuka na ọ na-etikpọ isi mmadụ o nwerekwa mkpu obodo gburu dibia nsị ya na-ekoro ama gburu dibia nsị ya na-eki ya sọsọ mụ na igburu ezigbo dibia ọ dị n'ọbara dibia mmadụ na chi ekwutara sọsọ na igburu ya bụ na igburu ya na free o nwere na iji gburu dibịa ị ga-eje wa na free ụdị pawa sọrọ gị nwee bụrụ ive sọrọ gị bụrụ ị ya-egbunwu ya mana ị ma na free ị ya-eme ive ọbụla ị chọrọ mana ị ma na free so ana m agwa gọvanọ anyị bụ Soludo na Anambra steeti gọọmenti ka ba rapụ ive gbasara dibịa neba anya na ndị ji dibịa egbu mmadụ ndị ji dibịa egbu mmadụ ndị anwa na-eje abọta ozu abọ ozu na-ewe parts ndị anwa na-ezipụ ndị mmadụ na mmadụ na-ebute ego ha na-alụ ụnọ na-alụ na na-alụ na-alụ n'ihe niile dị iche iche na-ego moto 1000 ndị anwa steeti kidnapping na onwerele ndị anwasị a na-ejere ori bụ ndị dibịa ekechi ekweta ndị mmadụ ọgwụ ori ba jee ori bute ego ha na-eke asị gị na onye agbatara ego na dibịa na onwe ndị ọ rụrụ ọrụ ndị a ka unu ji eneba anya chọwa ha unu amazi ive unu mere unu rie anya ndị dibịa ụfọdụ n'aka doru na anya na ọ bụ ezigbo dibịa na edigbo ezigbo dibịa na-ezoro nzuzo ezigbo dibịa a na-ezo nzuzo na nne mmadụ na nna mmadụ na-ejikọrị enyi na ite otu ive enyi mara enyi etu etu ababa ababa emere dibịa maka ego na dibịa bụ ọkpado ka ọ bụ dibịa bụ wise man nya bute n'oge gboo ịchọ nje be dibịa si na otu ije be dibịa ka ọ tụọrọ gị alo nke na-abịa ibe aka nri na aka ekpe achara ma mara ị na-ebukiri ego ana ị na-ebukiri ego a na-ebugheri moto na-eme mmụ majik ibe ji maka ya na-agwa gọvanọ anyị bụ soludo chukwuma soludo bụ gọvanọ anyị gọvanọ anyị bụ eso m nkwado gị rinna abụ m onye apga abịara m be gị abịa oge e kwu na prọfesọ ya-abụ gọvanọ anyị onye ọbụla bụ n'anambra steeti na-enwe aṅụrị na ibe dị iche ga-eme na anambra steeti ma nke mere ngị bụ prọfesọ bụ onye ọka mmụta na akwụkwọ ka ọchịchị gị dị ka ọchịchị onye na-amarọ ibe wepụ aka na dibịa na omenala wepụ aka na dibịa na omenala dibịa niile a na-agbarakwa laịsensị dibịa niile a na-agbara laịsensị ibe e ji agba ndị dibịa laịsensị malụ i nye mmadụ ọgwụ ọ nwụrụ ọ bụ na ị nwerọ laịsensị i je-ata ahụ ya ị gọgbuo mmadụ i je-ata ahụ ya dibịa na-eme ezigbo dibịa mmadụ a na-anwụrọ be ya ibe bụ ezigbo dibịa dibịa na-eme ezigbo dibịa mmadụ ara anwụ be ya ibe ji maka ya wee na-agwa unu bụ anambra steeti gọvanọ anyị bụ soludo ka unu neba anya n'okwu a m na-ekwu ka ọ ghara imebi ibe maka na ndị ilo ga- ga-adị n'ibe a unu na-eme kịta wee bụ onye ma na-achọ na dibịa na-ebu ilo rinna dibịa na-ebu mkpọmasị rinna ọ dị ndị ụka mma dibịa niile dị n'ụwa n'igbo nwụsịcha maka na ba achọrọ ibe ga na-atara na dibịa na-ata onye na-eme alụ ọ dibịa chọpụta na ibe bụ aja ana dibịa chọpụta na ibe bụ alụsị dibịa chọpụta na ibe bụ ndị mmiri dibịa chọpụta na ibe bụ amosu dibịa chọpụta na ibe bụ ajọ ọgwụ dibịa chọpụta na onye na-emela arụ so n'imirikiti ndị na-eje ụka bụ ndị alụ ka ba bụ ba na-agbara omenala ọsọ maka omenala na-egbu mmadụ ba nwere ike iji opportunity a kpọba ndị dibịa aba ka e kpochepụ ndị dibịa ma anambra steeti kpochepụ ndị dibịa ma na ama anambra ma adịzi mma na o nwe ebe ọ ma nwezi ebe dị ka anambra na a ga-eji anambra akọ akụkọ n'oge ọdịnihu unu jide dibịa aka ya dị ọcha wee taa nya awụ six months anambra steeti ga-ata awụ six years unu jide dibịa aka ya dị ọcha wee gbuo ya mmadụ 3000 ga-anwụ na Anambra steeti ive m ji maka ya na-agwa unu unu na-eme ive na na-achọ dibịa na-eme nta na-eme imo unu egbukwana onye aka ya dị ọcha unu egbukwana onye ive kwuru dibịa ya na chi ekwutere dibịa unu egbukwana onye eziokwu otu na anyị na-ekwu eziokwu maka na unu nwere ike igbu ya maka na ive ive a na-eme kịta ebe o jekọ ka m na-agwa unu na ama gburu dibịa na nsị ya na-eki ya gọvanọ anyị bụ Soludo nke ka m na-agwa okwu a Anambra steeti gọọmenti ama gburu dibịa nsị ya na-eki ya dibịa abụrọ ive mmadụ ya na-ezukọ na ya nwere pawa dibịa abụrọ mmadụ ya na-ezukọ na ya akarịrị dibịa onye anwa ma na ọ dibịa na-eme ikpe dị na kọt eme ekpe ya ekpe ma na ọ dibịa na-eme jide mmadụ ji- mmadụ egbuo mmadụ dị jee kọt dibịa emechie ya onye anwa esi n'ikpe ahụ anaa o nwerọkwa pawa karịrị ahịhịa na mgbọrọgwụ o nwerọkwa ike karịrị ike ahịhịa na mgbọrọgwụ onye na-ebelieverọ na ahịhịa na mgbọrọgwụ ma na ị ma-ebelieve na paracetamol ị ma-ebelieve na Phensic ma chloroquine ma ọgwụ ndị dị iche iche oke amana ụma ata akpa dibịa ma dibịa amana ụma abụ oke ọnụ Anambra steeti oke amana ụma ata akpa dibịa ma dibịa amana ụma abụ oke ọnụ ndị ajọ dibịa ji anya ha ahụ onye mere ajọ dibịa na-ebune unu isi n'azụ ya ama adị mma ọ bụ na ive a na-akpọ ava abụ m onye Nando ma m kpọba ava ndị mere ajọ dibịa na Nando mkpu ha echisigo ndị mere ajọ dibịa na Nando taa mkpu ha echisigo ndị na-eme ya eme kịta mkpu ndị anwa ga-echikwa otu a ka ọ dị n'ala igbo niile onye ọbụla na-eme ajọ dibịa n'ala igbo mkpu ya ga-echi ọ sọ gị na-agba jet 1000 ọ bụrọ sọ dibịa onye ọbụla kpara ajọ ego n'ụwa niile mkpu onye anwa ga-echi ọ bụrọ taa ka ego bịa ọ bụrọ onye ntara bụ onye onye echi Ọ bụrọ iwu bụ na mmadụ ncha ga-enwe. Ọ bụrọ iwu bụ na mmadụ ncha ga-enwe ego. O nwere onye na-ekwutere ego ma nwa ya kwutere ego, nwa gị nwee ego i nwego ego. O nwere onye na-ekwutere ego kwute ọmụmụ, kwute ogologo ndụ. Ive na-ekwute ekwute eriri nne. Ive m ji maka ya wee na-agwa unu bụ Anambra steeti gọọmenti kacha gọvanọ bụ Soludo wepụnụ aka enwe n'ove maka ọ ghọọ aka mmadụ achụgharịba ndị achụgharịba ndị bi- dibịa ịchụgharịba ndị ụka anambra steeti abụrọ kristian steeti onye na-ekwu ya na-ekwu alụ anambra steeti abụrọ kristian steeti onye na-ekwu ya na-ekwu alụ ọ bụ na a chọọ isi tie ya ka e tiere iwu ka ndị dibịa pụta ka ndị anwa na-aka ụka pụta ka e nwee chalenji ka a mara ndị chukwu na-aza oku gọvanọ bụ Soludo nke ka m na-agwa ị chọọ ka ị mara ebe pawa dị sị kpọọ ndị dibịa niine na Anambra steeti ma pụta ndị ụka niine na Anambra steeti pụta ma ụkọchukwu dị ya ma pastọ dị ya ma fada dị ya ka a pụta ka e nwee chalenji onye kpesịrị chukwu na-akwa ive ga-emenụ ka a malụ ndị chukwu kwụ n'azụ ka a malụ ndị chukwu na-alụrụ ọrụ n'otu a ka a zọgharị chukwu amarọ m ive a na-azọrọ chukwu ọ bụ onye yiri akwa dị mma bụ nya ka chukwu na-alụrụ ọrụ ọ bụ onye lụrụ three decking ka chukwu na-alụrụ ọrụ ọ bụ onye golu jet ka chukwu na-alụrụ ọrụ unu amatakwanụ ive bụ ndụ ebighị ebi bụ nwa kedu ive ị na-agwa onye mụrụ ọmụmụ sị na o nwerọ akụnụba nke nwa mụtara nwa na abụ ovu nwoke na ovu nwaanyị sị na onye mụtara nwoke tata abụrọ ọgaalụ ma nke ma n'ime ụmụaka tata na gọvanọ nọ ya ime ụmụaka tata house of representative member nọ ya ime ụmụaka tata chairman local gọọmenti nọ ya ime ụmụaka tata onye bụ eze nọkwu ebe ahụ ma nke bụ onye mụtara ovu nwa ovu nwoke na ovu nwaanyị sị dị ka ka onye mụrụ nwa taa ka ọrụ alụ ka ị na-ekwu onye kpuru isi ji- onye nwere ovu anya jikwara isi ụgwọ be onye kpuru isi ka onye ovu anya na-echi eze sị na ọ mara akpụ isi ka ọ kwesị ntị mmụọ abụọ achara m iwu n'ọghọ mba bigbarụcha oji nọ na ndị oji nne ngwa oji niile ole kere ịkpụ na ndụ niile ana m akpụrụ isi ka ọ kwesị ntị ọ bụrụ sọ ntị mma na-akpụ ozi isi m na amụrụ mgbe ntị na nna akpụ orie isi nke nye nne kwa ana m ekwuru na mmadụ ejiri onye ji egbu m bịa gbuo azụọkwara m abịa mbịa amụtago m ụmụ ụmụ anwụrọzi m ọnwụ ọgbanje atakwuo m aba n'ụwa nwere papa wakpo m n'ala igbo a na-amarọ m ma m enwere ego ma m abụrụ ogbenye ife ji maka ya wee na-agba unu bara ma ị na-ekwuru ya ka mmadụ ya egbuna m ma ọ ka ị ghara ịpụta echi ị kpụrụ m gaa kpọchie ma ị kpụrụ m kpọchie na arụ gị i gbuo m egbuo na arụ gị igburu dị mụ na arụlị pụtara ụmụnna gị ma obodo gị ya na-asị kere ebe akụta igburu dị mụ anụ ebe a na-arụ pụtara na egburu m egbu ụmụnna gị ma obodo gị ya na-ajụ kere ibe ndị a kụtara ibe a ji emebere nke bụ eziokwu ka m na-agwa unu bụ Anambra steeti achọọ isi ọchụ sị jee n'ụzụ achọọ ndị na-eme alụ na-eme mpụ sị chọwa ndị ụka na omenala na-egbu mmadụ onye na-eme omenala na-eme alụ ọ na-asụ ya n'isi ọ na-edebe edebe onye ọbụla na-eme omenala a na-eme alụ ọ na-asụ onye anwa n'isi ọ na-edebe edebe Achọọ ndị na-eme mpụ na-eme alụ sị chọwa ndị ụka na-agbara ibe dibịa edebere oge ka eji wanyara akpa na-ese ma erutụrụ dibịa ma owu mmadụ nọkata ọ wụọ mmadụ ọnụ ọ daa jizọs o ji ọnụ wụtu mmadụ mmadụ nọkata ebe a ma ọ bịa dị ya dọọ n'ọbara ozi na-ada ada ada jizọs o ji ọkpa akpatu mmadụ mmadụ sị ka ewere oche na-eti mmadụ sị na ya na-agwọ ya ọya jizọs ọ na-eti oche wee na-agwọ ọya ego nga na-eme baza baza baza jizọs kwe na-azụ afịa n'ụlọ ụka nna ya kedu ife kpata na unu achọghị ịma ibe eziokwu dị anambra steeti gọọmenti kedu ibe eziokwu jebere ajọ okwu ji wee buru ụzọ dibịa na-agara onwe ya na-ata ahụhụ ụwa ya Anambra steeti gọọmenti kedu ibe eziokwu jere ajọ okwu ji wee buru ụzọ dibịa agọtasịawa onye ọzọ elie ya onye ime nnukwu mmadụ mesịa ọchị gị chụrụ ya bịawa the next thing ọ ga-eme bụ nji achọ ebie fada moto rụọlụ ụlọ elu rụọlụ ya ụnọ tụwa mmamma n'ụlọ ụka kpọrọ ebe a dibịa ma mbọchị ọ na-egbu ya nọ na be dibịa ụtụtụ ebi anyasị Anambra steeti gọọmenti kedu ibe onugbu jebere ji kpara arịba itie n'ọgha kedu ibe ndị omenala mere unu kedu ibe ndị dibịa mere unu aja ka onye zọcha mmadụ ọya o gbuo onye zọrọ ya ọya ibe eji akwụ ụgwọ ọgọ bụ demme onye dibịa mere nnukwu ya na-ekelere dibịa na-arapụ dibịa ka ọ dị ndụ na-eje na-eje egbu dibịa maka na ọ karịrị ya rapụ ndị dibịa rapụ ndị omenala o nwerọ ibe ba mere unu unu ji achụ ndị jee jide ndị na-agba aja na mmiri n'isi unu ka ọ dị na ọ dịrọ n'isi unu unu anụchirọ ndị mmiri ọgụ mmiri nwekisiri unu niile ike onye ma na mmiri enwekirọ ike jee daa na mmiri ka o lie ya ka unu raba m ma gọvanọ ma enu onye ma na mmiri enwekirọ ike ị pụrụ kịta daa na orumiri ka o lie gị ozugbo Pịtịkpọm ka nke gị gaa. Mmiri nwekisiri unu niile ike ma mụ ma onye ọzọ. Kedu unu agbachite ndị mmiri ọgwụ? Unu ya anụchite ndị mmiri ọgwụ. Etielu ndị mmiri ibe na-adịrọ ba mma na arụ. Ba na onye anwa emebe. Ọ bụrụ ibe na-adịrọ alụsị mma na arụ ka i wejere alụsị. Ngị na alụsị emebe. Ị gbaa aja na-adịrọ mma n'ezi. Ngị na ibe nwe ezi emebe na o nwere ibe nwe ezi. Ezi adịrọ nkịtị. O nwere ibe nwe ezi. ibe m mara bụ na m akwadorọ ọgbụgba aja ahụ a na-agba n'ụzọ akwadorọ m ụdị ojije na mmiri azị taa na-eje asọpụtụrụ nya mịa mkpụrụ ozu mma unu nwa bụ gọọmenti ndị anọchitere ma unu taa na dibia na na-alarụrọ na họteelụ dibia na na-alarụrọ n'ụzọ o nwe ndị dibia chi na na-eji egworo eji na-erure ma mata bie o nwe ndị dibia na na-apụrọ ọlịlị mbọsị eke o nwe ndị na na-apụ mbọsị oye o nwe ndị na-apụ mbọsị afọ o nwe ndị na-apụ mbọsị nkwọ o nwe dibia nọ taa na na-ayịrọ nwaanyị ọyị o nwe ndị dibia nọ na na-aṅụrọ mmanya na-eserọ sịga na-atarọ ọjị o nwe ndị dibia na-elirọ akpụ ma elirọ garị dibia dị n'iche n'iche na ụdị dị iche iche o nwere agwụ na-enye ego nwee nke na na-enyerọ ego o nwere agwụ na-enye nwa o nwere agwụ na-asa ahịa onye nwa bụrụ nya mara ibe mara ahịa ndị dibia je na ọ na-egboro ba mkpa onye onye a gwọsịrị ọgwụ were ije lee bie ọ bụrụ ya na-agwọ nwa onye o nwere onye a na-asa ahịa ọ bịa dibịa nke oke okpoghe o jee ebe onye anwa ọ bụrụ ya na-agwọ ibe a na-atụkọ n'ime ụlọ ị bata be mmadụ mmadụ ezi na ụlọ ọgwụ eju ya o nwerọ nke na-arụ ọrụ mụ akwụ ọgwụ niile ahụ a na-agwọ bụ ndị dibịa taa ị bata be mmadụ enu ọgwụ adị ka enu tiri deki wayo ntụ na aghụghọ ka ọ bụ o nwerọ nke na-arụ ọrụ ma ọ bụ mkpụrụ ọgwụ a tọgbọrọ ya onye ma na nke na-alụ ọrụ na-abịa akpọ ha ndị ebute onye ma na nke na nkwụsị okwu ya na ndị dibịa ebe a na-akwakọ ọgwụ bata bụ onye ọgwụ adị 1 million onye nwere ọgwụ 1 million na-abịa kedu ibe di gị bụ president tinubu o nwere ọgwụ 1 million soludo na-achị anambra steeti o nwere ọgwụ 1 million trump o nwere ọgwụ 1 million iwe bụrụ ọgwụ kwekọcha be gị be gị dị ka ebe onye a bụrụ ọnụ i weta komkom bournvita emi anya akwa tinye n'ugbere ugwu gbusie mme igwuo tebụl karị nka be gị emi anya akwa gbusie kpuo ikpe anya aja gbusie mme tinye n'ugbere ugwu ndị dibịa na nwanne wayo nakwa unu wetara eji achụ unu raanị ntụgharị na mgbegharị unu wetara ihe eji achụ unu na-akpata nkwa arụsị mgbere bịa mara ibia unu ekotere ba gọọmenti unu emerụbadị gọọmenti attract va bịa chọwa unu ayala ayala onye mara ọgwụ na agwụ na-agụpụtara ka o kwuo na ya mara ọgwụ na gọọmenti abịakọrọ be ya unu nwere ọgwụ rinna onye nwere ọgwụ rinna na-akpa ete ka o kwuo na ya nwere ọgwụ ma gọọmenti enwerewe ya ma ọ bịa bịa echi ka gọọmenti bịa buru gị buru ma arụbụ na agwụ ga ma ọgwụ ga efu na ọkụ nọ na-ekwu otu okwu ebe a na social media na-ekwu otu okwu na-ada ka mmiri ị na-ekwu ihe nna gị ma chi gị na-emerọ na-akọ ihe ị na-amarọ iketa ọbụla iri opochin kpata ego lụkwụrụ ụlọ be gị na-agba moto ịsọ ọnụ ị na-ekwu nsọ ọnụ na-ekwu ihe ị na-amarọ na-ekwu ihe ya na-emenwurọ ma ụmụ nwaanyị dị be gị na ha na-akarịa gị ana m ayọ unu ayọ bụ gọọmenti Anambra steeti rapụnụ dibịa rapụnụ ndị omenala tinye ya- tinye- tinyenụ anya na anị ka unu chọọ ihe na-eme na Anambra na ihe na-eme na Anambra ihe na-eme na Anambra Bakassi emebego na Anambra o nwere ndị a na-akpọ ndị ọta maọbụ ke ndị nwa bịara bi- bido n'Ọnịcha va bịara o nwe ndị nke bụ bakassi emebego na anambra erigo na anambra bụ worst area steeti e nwe na naijiria nke ọbụla je eme eme ọ bịa na anambra nke ọbụla je eme eme ọ bịa na anambra nke ọbụla je eme eme ọ bịa na tienụ anya na ala ka unu ma ihe na-eme na anambra steeti ọ bụrọ ndị dibịa na-eme ọ bụrọ ndị omenala na-eme ya tinyenụ anya na ala ka unu ma ihe na-eme na anambra steeti Gọvanọ anyị bụ Soludo na ọ bụrụ ndị omenala na-eme ya na ya bụrụ ndị dibịa na-eme ya ka unu jikọta na abụ Anambra steeti mana atacha rapụnụ dibịa na Chukwu na-edebe dibịa Chukwu na-ama dibịa ọ bụrọ mmadụ onye ji n'ike aka ya wee jee bido dibịa emesịa ọ ya na-ata ahụhụ ya ọ sọ dibịa bụ ọlụ mmadụ ịlụrụ ọ sị na nwa ya ama alụ o nwere onye mere dibịa otu a m na-eme kịta nọ m na-asị na nwa m na-eme dibịa nwa m ọ na-eme dibịa nwere ive m lita na m na-eme dibịa eliterọ m anything dibịa bụrụ m ịgụ akwụkwọ dibịa bụrụ m ise ive m na-ese dibịa bụrụ m ịgba egwu m na-agba ndị otu anyị baba anyị bụ ndị ka nọ Amerịka ma obodo dị iche iche n'ụwa mana ime ọvịa ka m bịara ebe a nọdụ wee na-achụ ụwa m Ebezi ebe mmadụ abịa kpasukwuo m iwe, onye mekwa m na ọ kalị m mee na m kalị. Ezi nzukọrọ n'ihe o ji ka m, m zukọ ive m ji ka ya. Oke amana ụma ta akpa dibịa ma dibịa amana ụma bụ oke ọnụ. Adịrọ m happy na mụ na-eme dibịa. Ana m ayọ ndị bụ Anambra steeti gọọmenti onye ike nwere ike m bịa ekpochepụ ive niile na ndị ebe dibịa na-abịa ekpochepụ ka ọ bụrụ na-abịa ụmụ laịsensị na kondishọn na ị na-anọ na ya gị soro na-ewere sari na-edu gị dị m mma rinne na ịmakịrọlụ mma nwoke ma nke kere m ogologo ma akwa ị na-efe itiri oge karịa m ma nke ma ndị ngara ya achị unu gbuo m dibịa m je alụ ọrụ oyibo ọ sọ m avịa m je azụ ọ sọ m obodo oyibo m nara ọ sọ m ịgba m gbala ive sọrọ m m mele m dị free onye na-eme dibia adịrọ free emekịta ndị isi eyi nwere aka welu nta welu imo ọ na-atọ m ụtọ abụ m nkịta a na-anya ive n'onu ibe ji maka ọ na-agba ọnụ bụ Anambra steeti rapụnụ ndị dibia rapụnụ ndị dibia rapụnụ ndị omenala rapụnụ ndị dibia na o nwere ihe ọ mere ka dibia taa ụwa na chi wee kwuta na dibịa abụrọ ezigbo ọrụ o nwere onye ji anya dị mma wee mewe dibịa o nwere onye ji anya dị mma wee mewe dibịa gbanụ ndị ọgaranya dị na Anambra steeti o nwee onye n'ime ha na-agba moto 1 million rụọ ụnọ si ebe a lue Amerịka ka ọ bute ego sponsọ ndị mmadụ nyebere ụmụaka aka nyebere youth aka sọpọtụ gọọmenti Anambra steeti ka ori kwụsị ka ori kwụsị aa mmadụ a na-abụrụ ndidi bụrụ ịkọkọ ọ wụ onye nọkọta akpa ego one steeti one steeti sia imechi nwunye ihe ego ego abụrụ ike aka gị na ọ bụ ego achụkọrọ onye ọbụla ego e nyere gị ego ka i we dokwaa obodo gị zụọ ụmụnne gị zụọ ụmụnna nyere ikwu aka nyere ibe aka ndị a nwere ego na anambra steeti bụ billionaires bụ trillionaires anambra steeti ịmụta kwadoni gọọmenti butere ego zụanụ ndị youths nyere ndị mmadụ aka ma nwoke ma nwaanyị bido ndị mmadụ afịa zụanụ ndị mmadụ n'akwụkwọ ka kidnapping kwụsị ka ori kwụsị ka ụlọ ya ekene m unu onye na-emela ọrịa niile onye chere m ofu mba bụ odogwu igbe igbe alụsi ojii igbo niile igbe igbe alụsi ojii igbo niile